kedu ka isi a n'anya ọnwụ ya dịka dibịa egedenwu ije dị ugbu a dịka i si fụ na ị na-agụchazi agụcha dibịa nwere ike
ị na-ekporo ya anya ee kedu afa m bụ Ezennaya gịnị bụ afa gị
em Favour kedu aha igbo gị chiamaka mụ na gị ga-akpa nkata n'asụsụ igbo naanị nkeji ise ọ bụrụ na ị gbakwa bekee nye gị puku iri ọ ga n'ihu ee ngwa jide Chiamaka oge gị bidoro ugbu a ị ga-eset saịdị Mhm. onye ebee ka ị bụ abụ m onye Anambra nwere ike go time
Ee, Jesus.
Ịghọta, mana m ga-enye gị ohere ọzọ ebee na Anambra ka i si Ụmụenwelum Anam onye Anam Yeah. ebee na Anam Ụmụenwelum Ụmụenwelum ọ dị mma Em, gwakwanụ m otu ihe eji mara ndị Anam
eji ịkọ ọrụ ubi wee mara ndị Anam ọkwa ya naanị ya ka bụ ihe eji mara ndị Anam ịma eji ịkọ azụ ịkọ akpụ ji ede ihe ọbụla ndị unu egwuta mmiri ọnụ unu ya nwoke na-egwu mmiri mba ị maghị egwu mana ị bụ onye Anam ọ dị mma Em, ebe anyị nọ ugbu a kedu ihe ị na-eme n'obodo a m na-agụ akwụkwọ n'obodo a ị na-agụ akwụkwọ kedu ebe ị na-agụ
m na-agụ na AE-FUNAI
ewene iwe o nne m afọ ole ka ị dị ugbu a adị
adị m afọ
ị ga na-aga na-ekwu okwu na-ekwu okwu em, ị na-eme ọfụma adị m afọ iri na itoolu iri na itoolu ee ka ede ee tupu ị bata ụlọ akwụkwọ ee nwere aka ọlụ ị nwere
tupu m bata ụlọ
nwere o nwere ihe ị na-eme wee bata mahadum i che na ebe a ka ọ kacha mma
Um, a sị na ịgụ akwụkwọ dị mma Mm. so achọrọ m ịgụ akwụkwọ so achọrọ m ịgụ akwụkwọ so bụ English
asịrọ m so a sị achọrọ m ịgụ akwụkwọ
ị na-asịcha ụdị asị a nne m amaghị m na amaghị ịma mma gị a niile
amaghị m na m tinyere ya mana i tinyere ya nụ. ịgbanịlị na-eme so ị ga-ewere ga nọ so ọzọkwa mgbe enwe n'ihe na-ego m bịa bịa bịa bịa akara wee pụọ em enwere ke- kedu ihe- ogo ị nọ na mahadum ugbu a nọ ogo nke anọ ogo nke anọ em ihe ị na-agụ ọ afọ anọ ka a na-agụ ya ee afọ ya bụ na ị gụchawago ee. ngwanụ ugbu a ebe ọ bụ na ị gụchawago ee kedu ka i si n'anya onwunye dịka di bịa ị ga-edinwu ije di ugbu a dịka i si fụ na ị na-agụchazi agụcha
di m gụchaa mmasịrị ka m ga nụọ di o nwere ihe m chọrọ ime mana di bịa o nwere ike ndị kpoo ya anya ee kedu em ihe ahụ ị sịrị ị chọrọ ime
achọrọ m ịga ụlọ akwụkwọ ebe a na act film ebe a na act film ihe a ọkwa bekee ka ị na-asụ ụlọ akwụkwọ ebe a na chere chere chere chere chere ị chọrọ i- i- i- ije mewe film wee ejije ị chọrọ ije mewe ejije ka ị chọrọ ije gụkwu ya n'akwụkwọ ọzọkwa achọrọ m ịga gụọ ya n'akwụkwọ ọ na i cheghị na oge ka ị na-emefu anaghị m emefu oge
ebe ị gụchago mahadum afọ anọ pụta i jekwa mahadum ọzọkwa nke a abụrọ mahadum just sọsọ otu afọ ka m ga-agụ ya naanị otu afọ mm. ọ dịkwa mma ị chọrọ ibido mewe ejije eh, m na-eme ya ị na-eme ya ugbu a enwere ndị i sonye wee mee ya bụ ejije mbụ Ee, enwere m. ahụ? Mm, na
Asaba.
Ị nwekwara ilu e ji eme ejije ị mara mma nwaanyị. Daalụ. Dịka i si, ị sị na ọ bụ na di bịa ugbu a na ị ga-elebali anya. Mm.